nwanna ekele m ee biko ka e nwee ike mata gị kọwatụrụ anyị onye ị bụ Well, aha m wụ Chief Ejike Henry Akụneziri.
Akụneziri oke Akụneziri, Akụneziri yes. oke ah, onye ebe Abụ m onye Ihitenansa, Ọsụ Local Government. oke ọsụ Imo ọsụ n'imo State. steeti Yes. ọlụ dị n'imo steeti Yeah.
oke enwe afa enwe afa eji mara gị apart from Eziri Well, um, Ebedike India.

yes ngwa nwanne m ị kpọrọ india ọ dị ka ị nọkwuru india yes anọgo m india ọfụma ọfụma yes uh, travel is part of me i love to travel
yes i've been many countries

Well, Japan onweghị ọzọ a na-emekarị iche akwụkwọ ụmụ shuttle bus na Hummer bus na Super GL onye ahụ ihe na-aga ka and parts onye ihe na-aga ị na-ebulata ya yes of course enwere m about some few containers nọ n'ụzọ abata na Okay, okay. Location ị na-adị ebulata ya Lagos Lagos. Ladipo Promise Land Okay, you can check his page and check and check ndị enwe ike fụkwa business like kwa ebe a ọ na-ebulata ngwa ahịa I just entered Dubai today I just entered today yes I manufacture motor engine oil in Ajman here

nnukwu mmadụ a na-ezo ezo ịghọtago eh, so um, etu ị bụ nnukwu mmadụ ama ama ọ ga-adị mma ka ị nyetụrụ anyị aka na some question about ana Igbo about ndị Igbo because ọnọdụ ndị Igbo nọ na Naịjirịa nke taa confusion karịrị anyị nwere afa bụ eji mara anyị bụ Igbo anyị nwere anyị nwere afa eji mara anyị bụ anyị nwere afa eji mara anyị bụ Igbo nwekwa afa ọzọ eji mara anyị bụ Biafra nna m nnukwu m kọrọ m etu biafra si wee dị etu esi wee lụọ agha biafra nwanne nwoke fukwu n'agha biafra till date afụberọ ya ghọtago mee ka anyị ghọta na biafra bụ a nation that existed ịghọtago e declare biafra ọ bụrụ country bie ego ọ bụrụ country lastịa for some time before a banye n'agha and ọ bụ country throughout the war so it means na ọ bụ afa a nation ndị igbo na-aza bụrụ afa ndị igbo as a nation mgbe gboo ghọtago before a kpọchigha anyị back to Nigeria anyị abụrụkwa together with ndị Nigeria and then anyị abụrụkwa ndị Igbo as a tribe so anyị bụ Biafra as a nation bụrụkwa Igbo by tribe mana nke ikpeazụ a especially this current Gen Z ọ dị ka ndị Igbo na-enwe confusion

we are Igbos okay otu ana m nọ na mụnwa wụ ezigbote nwa afọ Igbo nwa afọ Igbo belivuru na tradition and culture onye tọrọ m wụ reverend father hmm. onye tọrọ m wụ reverend father but it doesn't stop me ị na-aghọta na ị practice our culture the way it is our tradition ị na-aghọta na um, the Biafra etogo Biafra pụtara eh? and eh, onye ọbụla wụ onye Igbo ebe ọbụla ọ sọrọ onye ahụ na ịga ọ nọ na Senate o ọ nọ na House of Assembly o ọ bụ gọvanọ o hmm. ọ na-epretend o a na-epretend as soon as he's an Igbo person hmm. o nwere blood of Biafra in him and he can't deny it. ọ bụ onye Biafra.
ọ bụ onye Biafra.
mụ ọwụ onye Biafra.
confam Biafra man. I don't hide it. Enwere little history about Biafra. That name. So ka ndị be anyị nwetụkwa small understanding ebe eto that name o, o nwere ihe na-eme ọ na-eme like this. Ị ma na em, ị checkie n'ụwa niile, o nweghị ebe e nwere South South. Ị na-aghọta na South South a Naijiria ka e creatiri ya, ka ihe eji create ya South South. Ka e were divide ya that spirit togetherness of Biafra enwee south south nwezie south east ị na-aghọta na abịa na abịa na that south south esikwa n'ime Biafra create ha na-enwe six states abịa na south east all five states ka anyị nwere Imo Anambra Abia Enugu and Ebonyi o nwere ọzọ mana ịgụ south south na-agụte ebe six ịgụ other places na far north uh, central this that that that ị nweta ya ị na-aghọta na a na-emegbu anyị bụ ndị Igbo emegbu ị na-akọwa na anyị na ndị South South bụ ofu na the same Biafra ị kwetara etu ahụ Of course, anyị na South South wụ the same Biafra. oke ekewara so ihe o mere bụ na after ka a zụchara Biafra as a nation and after the war ka ekewapụ South South Onye onye suggested that name as a Biafra was an Ijaw man.

1966 a na-eme egburu enwere Igbo massacre na North a ka na-asuggest ka aha before Frank Opingo come suggestion as a Biafra ajụwa Frank Opingo ka ihe merenụ i jiri suggest ya this name ọ sị because of coastal area ebe mmiri gara Bonny Island and the- all those ya wụ the reason so atụle ya atụle ya atụle ya atụle ya si na ọ dị ka ihe ọ na-ekwu banyere before ebidozie kpọwazie that Biafra as a nation then Okay.
So ọ bụghị ndị ọcha nyere ya afa ahụ Biafra. mba ọ wụghị ndị ọcha nyere ya afa ahụ Okay, so onye Ijaw, onye Ijaw ya ele ya asị ndị Igbo nọkọtara ọnụ before.